mgbe m jebeziri ya bụ bọyị wee zụlide nya bụ afịa nwezie ebe o lu ya bụ agwụ egwu wee bịa wee bulu m wee baa ọfịa ụfọdụ na-ekwu si na ọ bụ dibịa ma m ụfọdụ na-ekwu si na ọ bụ egwu ma m maka na nne nna m tiri egwu nne mụtalụ nne m tiri egwu nna m nwa bụ Ozoemena tiri egwu nne mụtalụ nne enye bụ Igbonaka mụtala ọkụ agụ tiri egwu egwu dị m n'aka nri dị m n'aka ekpe ịma na ife dị na ndị otu esike onye mụtala ọgbanje mụtala odogwu onye mụtala ọgbanje mụtala nsogbu maka na ọgbanje na-akpata ego ma ọgbanje bụkwu nsogbu ya mere e abụ ife nyere nwoke ma ọ bụ nwaanyị nsogbu asị ya na ọ bụ ndị ọgbanje na-enye nsogbu hmm. dezie mbọsị ahụ ndị oyibo wee were license dibịa nye Chinwụba so nya bụ ife ka expect kwere ka Soludo meela anyị ka ọ kpọọ ndị dibịa nwa ọ bụrụ ndị nke na-agba afa va agbaala anyị afa ọ bụrụ ịkpụ arụ va eje kpuchie ebe desebe mara ife a na-ekwu ekwu maka kpụta onye ozugbo etiritie ka esi ewu nsọ ọra Yes. niile afụ ya otu a kpụrụ Eke Hit na ọkịja nkata ọgwụ iyi ike iyi Mm. alụsị agọlụ chukwu ọ gwọrọ anyị ọgwụ na olu ofe odezi ọnwụ na ọ lere anyị malụ ye n'ụwa bụ eme ka osi ebu n'egeli ichi kwue n'ụwa bụ eme ka osi esi ebu n'egeli ichi wukelu uwe odogwu ego ọmabo ọkanga

O Gbam bụ the most controversial, the most influential, the most talked about Igbo interview in the whole world. Ọ bụ na ọ bụrọ gbam, ọ ma abụ gbam. Ee, eh? ọ bụ na ị nwerọ obi etinyena arụ if you no get mind no put body. Ebe a ka anyị na-akpọta ndị nwere ife fa ga-agwa ụwa, ndị nwere ike eji anọ anị, ndị nwere ọnụ eji ekwu okwu. Ịghọtago? Ee, eh, anyị na-ekenekwa ndị na-enyele anyị aka n'ife anyị na-eme bụ ndị na-sponsor anyị bụ ndị Pine Leaf estate and properties limited ịchọba igo ana ịchọ igo ụlọ ịchọ igo properties bụ na e gosie i nwee peace of mind go to pine leaf estate and properties limited ee eh, ka ị nwee joy ee eh, afa m ka bụ dr chijioke igwendu odogwu bụ ya mba bụ ezigbo onye Abba nwoke Njikọka tata anyị nwelụ onye ọbịa pụrụ iche ife nji wee sị na ọ pụrụ iche bụ na anyị na nya ga-enya ntị ịghọtago ị marụ na ọ pụrụ iche ee ọ nwatakịrị bụ na ị fụ ị lota nna ya nwatakịrị bụ na ị fụ ị sị aa ah, ah, onye dị ekwuzikwana ka a nabatanụ Neche nwa Igbo ee e, Neche nwa Igbonaka nnọọ rị Neche kee ke adịkwa m mma nwa Ozoemena odogwu onye Abba ekele gị Neche bụ nwa Ozoemena Nsugbe ee, onye anyị ji Ayaka Nsugbe wee malụ ee Neche nnọọ na gbam mm? otego anyị kpaba na ị ga-abịa gbam ee ka anyị nụkwanụ na some of us o, bụ ndị fụrụ nna gị n'anya and some of us o, fụkwa mgbe bịa mapụta n'ọgbọ ee when ọ dị ka enwe ife melụ ndị egwu ekpili mgba eze Iwe- egwu ekpili eze egwu ekpili e winie ị gbata aka ee eh? ịma na onye nwe 90 nwee a na onye nwe 70 nwee a abụrụ ofu ife ka fa bụ na space kalị eh? nnọọ rinne na gbam kọwala anyị kedu onye bụ neche nwaigbo gaa n'iru nna m ee eh, ava m bụ neche nwaigbo n'aka nwa ọzọemena nwa nsugbe ayaka igbo niile na-eti egwu onye nsugbe ka m bụ na ọgwarị ọ m bụ ikenga oyi na ọmambala ji wee bili ee egwu ka m na-eti eji wee malụ m egwu ekpili igbo Mm. nnọọ ee neche kọwala anyị ebe a mụ gị kedu ebe i to kedu ebe ị chụ ngwele kedu ebe ị gba ọtọ gwuo mmiri kedu kedu primary school ị ga ọ bụ na ị ga secondary school ị kọwakwala anyị ka anyị malụ your background gaa n'iru nna m ee ọranaeze na-anụ m ekene m unu igbo ekene m unu dịka m si wee kwu na mbụ afa m bụ neche nwaigbo n'aka ikenga oyi na ọmambala nwa ọzọemena nwa nsugbe ee na-eti egwu ekpili na igbo niile amụrụ m na amanuke okpo odudu amanuke dị n'ọka north bụ anambra steeti ee eh, ka nne m mụrụ m amanuke ka m nọ wee gụọ akwụkwọ gụ primary school m tupu m wee gawa njem boy na Central African Republic hmm. ee eh, amanuke ka m nọ e wee mụọ m e wee mee ife niile hmm. tupu m wee jewe njem boy hmm.
Nnọọ. Ee, kedu afa primary school ị gụ? Agụ m na Union Primary School, Amanuke dị n'Ọka North. I je boy na Central African Republic. Kedu eh, ọ that same name ka that country ka na-aza now? That same name ka ọ ka na-aza. Central African Republic okay because m na-ekiri na- eh, na- eh, Nations Cup adị m afụkalị fa Nations Cup ọ dịka ọ- ọ dịka a small country ma the country wụ a small country Mm, obele obodo mm. even ha enwebe independent oh eh, There, even a colonized va bụ France. Ndị Oh. France bụ ihe na-ecolonize.
Oh. so na ife a anyị na-asị na Nigeria nwere independence na 1960 enwe obodo na-enwebeghị independence ma lova Ọ na-eziokwu. kedu ka i si wee gaa ya bụ boy Eh, what was your journey Eh, kedu ka i si wee gaa Eh, kedu afọ ịmụ Eh, e dukwa gị ụlọ ị gbanatara agbanata kedu how was your experience going to boy to in that country gaa n'iru mgbe m na-etolite hmm. wee malụ ive wee bido wee tobe ejewelu m akwụkwọ jelide akwụkwọ luo na praịmarị 4 nwanne mama m a na-akpọ Boniface Nwankwọ yanwa dutelu onye kpọlụ m bọyị maka na adị m kalkuletiv bụrụ nwa malụ ive so n'uche nke o loo na m ma-eme ọfụma ma m jebe bọyị ma m jee biznes na m ma-eme ọfụma so o wee nwelu onye Achala na-achọ nwa bọyị a na-akpọ Chike Ọkadigbo nwa Achala hmm. o wee kpọlụ m bọyị anyị wee jebe wee luo Central African Republic ana m emekwa ọfụma ive niine na-agazi ọfụma nwezi ebe o lulu agwụ egwu ebe e nwe ka agwụ egwu ahụ si wee nyewezie m nsogbu hmm. maka na Nne nna m tili egwu. Nne mụtalụ nne m tili egwu. Hmm. Nna m nwa bụ Ọzọemena tili egwu. Nne mụtalụ nni enye bụ Igbonaka hmm. mụtalụ Ọkụagụ tili egwu. Egwu dị m n'aka nri dị m n'aka ekpe. Hmm. Mama amarọ o wee lusie mgbe m jebezili ya bụ bọyị wee zụlide nya bụ avịa nwezie ebe o lu ya bụ agwụ egwu wee bịa wee bulu m wee baa ọvịa wee nọọ ya ọtụtụ mgbe wee pụta ya bụ Chike Ọkadigbo nwa Achala wee dulu m dunege m duneta m Amanuke ụfọdụ na-ekwu si na ọ bụ dibịa ma m ụfọdụ na-ekwu si na ọ bụ egwu ma m wee sị na ive ọbụna bụ uche Chukwu na ọ ga-eme n'ime ndụ m o terozi aka ovuke mbọsị m nọ n'ụla na-alalụ ụla wee vụ ụmụ ikolobịa na asaa na nlọ ba bụ ụmụ ikolobịa wee bịa dulu m na nlọ ụmụ ikolobịa nwechalu akpa obi ịmago ndị a na-adị ka ndị warrior Mm, n'ime bouncers. na- eh, bouncers Mm. mago bịa kpụlụ m nne m nọ na ya bụ nlọ wee na-ebe akwa na-ebe akwa sị ba rafụ nwa ya ba rafụlụ ya nwa ya so ba wee kpụlụ m wee galide wee lute ebe dị ka obi eze m wee nee anya na ya bụ ezi ebe a wee vụ ndị ochie ya nne m ochie ve ma nna m ochie ve ndị avụ tili egwu avụ m vụ ba ka ba chịchalụ ekpili n'aka hmm. wee sị ụmụ ikolobịa na ba raa m aka nna m Ọzọemena avụ m nna m Ọzọemena n'etiti ba o wee kpọọ m Neche Neche sị m na mụ bụ nwa na-akwa na anụ ive na oge ezuo okwenị ka m bulu egwu nwa o deseelu m ka m tiwe egwu ka m ziwe ụwa ozi ọma o hmm. wee chịlị ekpili wee chịa m n'aka hmm. ebe nị ka m ji wee teta ụla wee bido egwu ebidolu m egwu nwa mgbe m bidolu egwu nwa mkpụrụ ụbọsị m bidolu egwu nwa o nwelu onye na-ekwelu m egwu sọnsọ mụ bụ ihe bụ egwu na-eti hmm. na-agagbodo anị Igbo niine ụwa chee na ọ bụ ntụba jụọ ọbata obi onye a na-akpọ ọbata obi Abagana eji Obije Stone wee malụ hmm. Nigeria Limited ọ bụ ya bụ onye izi kwudolu m ebe m na-eti egwu ya bụ ovuke ọgala kwudolu m kasie m obi sị m na m jisi ike na ive m na-eme dị mma na ovuke mbọsị na Igbo niine ga-anụ onu m hmm. elen ka m si wee bidozie egwu ni mana m ma-akọwalị Igbo otu egwu si wee mee wee luo m aka dịka m si wee kwu na mbụ egwu si n'aka nne mụtali nne nna m bụ ọkụ agụ bụ Igbonaka wee si n'aka ya wee lute nna m Ọzọemena aka nna m Ọzọemena wee bunyezie m ya bụ ọwa egwu mmata akọwala unu maka ya bụ nwaanyị bụ Igbonaka Igbonaka a na-ekwu ive enwe Igbonaka gbasiri ọgbanje ike hmm. a kọwaba ive e meli na mmụọ ị ma na mmadụ kele ya abịa ụwa eh, eh, ị ma na mmadụ kele ya abịa ụwa o si na mmili ka mmadụ na-esi abịa ụwa mm. na nghọta nke m mm. n'ife m vụlụ na mmụọ so ya bụ nwaanyị a na-akpọ Igbonaka mgbe ọ kele ya abịa ụwa va na agbala ya na agbala isii nọ n'ụgbọ tielu ya bụ Igbonaka ọ bụlụ ịsaa wa wee galide wee luo ebe a na-akpọ akpụ ọkalete ya bụ akpụ ọkalete a na-ekwu ive enwe bụ ebe a dị eyite mmụọ ụwa wee na-abịa ụwa nya anụ arụ onwe na-abụ ive nya bụ mmụọ ụwa ị na-ekwu okwu ya wa wee lute na ya bụ akpụ ọkalete ụmụ agbala ni wee nwulide iyi wee nwụlide iyi o wee lute Igbonaka Igbonaka wee kwụrụ n'akpụ ọkalete wee bido aka n'akpụ ọkalete wee sị na ụwa anwa ọ na-abịa na o jeka Ụmụezede Achala na o lusie Ụmụezede Achala na o zuo ive eji agbala eme o zuo ive eji nwaanyị eme na ọ ya ejebe ije di n'Amagụ Nsugbe na o lute n'Amagụ Nsugbe na ọ ya amụta nwa nwoke na ya bụ nwa nwoke ya esi n'anyanwụ onye a na-ekwu ive enwe bụ nna m Ọzọemena o wee jebe nya bụ ije di o wee bịara nya bụ ụwa wee zuo ive eji agbala eme wee jebe nya bụ ije di na Amagụ Nsugbe o wee lute na Amagụ Nsugbe ya mba bụ ive enwe nna akọlụ gị ị ma na ive dị na ndị otu esike
is Ozo Nnanyelugo. I am who I am today because I do land banking with Pine Leaf Estate and Properties Limited. With Pine Leaf Estate and Properties Limited, land banking is a must. onye mụtala ọgbanje mụtala odogwu onye mụtala ọgbanje mụtala nsogbu maka na ọgbanje na-akpata ego ma ọgbanje bụkwa nsogbu ya mere ya bụ ive nyebe nwoke ma ọ bụ nwaanyị nsogbu asị ya na ọ bụ ndị ọgbanje na-enye nsogbu Mm. o wee ruo nya bụ ije di wee nụba nya bụ di o chelido ọ mụtarọ nya bụ eh, nya- nwa anyanwụ a na-ekwu okwu ya nye maka na ya bụ Igbonaka na-agbasi egwu ike Mm. ọ na-agụsi egwu ike Mm. ya bụ Igbonaka m na-akọlụ gị ive enwe ya bụ owuke nwaanyị gbalidere egwu na Ụmụezede Achala Mm. mgbọsị ndị Achala na-eli olili oge gboo dịka m si wee nụ ya bụ ovu nwaanyị gbalidela egwu mmili luchie zobe n'etiti ọkọchị Hmm. maba ya ebe ọ na-agba egwu mgbe anị ka ọra mmadụ niile ji wee mali na egwu na-agbazi aka ọ bụrọ egwu a chị ụtaba n'aka agba Mm. ive dị ya so o wee lute ya bụ Amagu Nsugbe wee mụwa nwa mụwa nwa mụwa nwa mụtarọ nya bụ nwa anyanwụ a na-ekwu okwu enye o wee mụta nwa a na-akpọ ọkụ agụ ọkụ agụ wee kpọọ nya ọkụ agụ ya bụ nwa a na-akpọ ọkụ agụ bụ nne mụtali nna m wee jebe ije di n'Ogwari n'Ogwari Nsugbe wee rusie na Ogwari wee mụwa nwa mụlide nwa wee mụọ onye a na-akpọ Bartholomew onye tọrọ nna m Ọzọemena Igbonaka wee kiliketa Bartholomew sị ya nnọọ ma mgbe anị m na-akọlụ gị ive anị Igbonaka aka avụ nka ọ chọzili ebe ọ bụ na maka ndị Igbo sị na abịa nyịlị nna na nne na ọ nwa ya-azọ ya azọ hmm. ọ chọzili ọ bụgodu na ọ mụtarọ nya bụ nwa anyanwụ ka nwa nya mụta ya bụ nwa anyanwụ maka na ọ nya bụ nwa anyanwụ bụ onye ya-anọchi anya ya ya-eti oke egwu so O wee mụta nwa a na-akpọ Bartholomew bụ ọkụ agụ Igbonaka wee kiliketa Bartholomew sị ya nnọọ na nwa bịara ụwa abịago mana anya ji eduteli onye ọ na-eche bụ nwa anyanwụ bụ nna m Ọzọemena o terọzi aka ọkụ agụ wee tụli ime wee mụọ nwa nwoke o wee lute ovu mgbọsị ọkụ agụ wee kute nwa anị n'ezi wee na-awụ ya arụ Igbonaka wee kiliketa nwa ọ na-egbuke egbuke na-egbuke egbuke ka nwa anyanwụ ava akpọlị ya Igbonaka wee tie mkpu tikwesị mkpu sị na nwa anyanwụ abịagwo ụwa ọzọ o wee kwee izu izu na-anọ eji wee mụ nna m Ozoemena Igbonaka wee kulie wee jee n'azụ ụnọ wee kunye ya enu n'anyanwụ wee kpọọ nya Mmụọkwụgwọ wee sị na tata na ndị mmụọ nị n'iyi na ọ ṅụrụ na-akpọ Ọkalete na eziokwu eziokwu na ndị mmụọ nị akwụgie ya bụ ụgwọ ya bụ isi Mmụọkwụgwọ a na-akpọ nna m maka ezigbo ava nne nna m balị ya bụ Mmụọkwụgwọ ya bụ na ụgwọ ndị mmụọ ji Igbonaka hmm. iyi na ọ ṅụta na-akpọ Ọkalete na akwụgie ya bụ ụgwọ hmm. o wee kunye ya enu n'anyanwụ wee kuo ya Mmụọkwụgwọ sị ya na ọ bụ tata bụ mgbọsị eke maka ọ nya mgbọsị eke ka ọ mere ya bụ ive ka ọ na-enye ikenga egwu sị ya na o nwerọ onye egwu niile nọ na ndị egwu niile nọ n'anị Igbo ya akalịa wee gụọ egwu na o nwerọ ndị egwu niile nọ n'anị Igbo ya akalịa wee vu ive na ọsị na-abụ na tata ka ọ na-enye ikenga egwu ekpili hmm. na o ya eti egwu rie nne na o tisie ya bụ egwu na nwa ya ya eti hmm. o wee weli mkpụrụ ose ọra wee tinye ya n'ọnụ ya mere nna m Ozoemena na-agụ egwu ọ dịka ọ kpụ udide n'ọnụ ọ dịka ọ bụ mmụọ na-ekwu hmm. maka na ọ mmụọ ka ọ bụ hmm. maka na mmọnwụ a na-ekwurọ ka mmadụ o wee deba Ozoemena wee tobe tobe tobe wee lute agwụ egwu wee bido wee nyevie nsogbu ive sivelie ike o wee jee jụwa ese jụwa kedu ive na-emenụ nwa dibịa wee sị nya wele ọjị ka ọ kwụrụ n'anyanwụ ka ọ kpokuo ndị nya na ya na-abụ ji wee bịa ụwa mgbe avụ na-akọlụ gị ive enwe Igbonaka avụ na-ekwu anwụrọkwanị hmm. nwa dibịa wee sị nna m Ozoemena ka ọ kalịa ọkala tụle nya jee wele ọjị ka ọ kwụrụ n'anyanwụ na agbala ka ọ kpee ekpele ka mmụọ nị nyeli egwu buteli egwu maka na ọ ya eti nnekwu egwu o wee wele ọjị wee pụta ovu mgbọsị wee kwụrụ n'anyanwụ wee kpebe ekpele yọba kpọba ndị niile aba na ya na-abụ ji wee bịa ụwa sị va dododo na o nwerọkwa ive ọ maara na ọkụ agwara nwata n'aka na ọ na-akwa elegbu ya wee kpesịa ya bụ ekpele ya chi wee jiri nna m Ozoemena wee lalụ ụla o nwere alụsị a na-akpọ alụsị Ogwugwu Ide dị na be nna m dị na Nsugbe alụsị ogwugwu ide ni wee nyiri maka na ya bụ alụsị ogwugwu ide nwere connection ebe Ozoemena nọ ya bụ alụsị ogwugwu ide ni wee nyiri wee jebe ụmụ eze dị achala wee lụsie maka na ọ bụrụ n'eziokwu eziokwu na ọ bụ Ozoemena ga-enyiri ọtọ jee lụta ya bụ agụ egwu wee nata mana based on nwatakịrị ọ bụ ọlụ ọ ya-alụta nwụrụ nya bụ agụ egwu alụsị wee nyiri ọtọ na mmụọ wee jee jebe ụmụ eze dị achala ka o melie nya bụ iwe maka na ọ bụ onye na-enwerọ nna ka ikpe na-ama onye nwere nna ikpe a na-ama akwanye alụsị wee nyiri ọtọ wee zipụ mmụọ a na-akpọ ịchakpa nya bụ ịchakpa na-agwa gị ive enwe ịchakpa anị bụ agụ nya bụ ive na-ama dibịa nya bụ ive na-ama egwu ezigbo onye bụ onye igbo ga-amalụ ive a na-akpọ ịchakpa alụsị ogwugwu ide ni wee zipụ ịchakpa anị ịchakpa anị wee nyiri wee jebe wee lụsie ụmụ eze dị achala na ovuve achala nya bụ ovuve achala nwere mmiri a na-akpọ orimili nne egwu ebe egwu igbo n'aka avụ si bịa rutere nna m Ozoemena aka mere na egwu enye a na-agwụrụ agwụ bụ ọ bụ na ọ dị ndụ wee ruo taa na egwu ya ya na-aga n'iru egwu ya ya agwụrụ agwụ o wee lụsie na ovuve achala anị na orimili nne egwu n'ụbụ ịchakpa anị hmm. wee kwụrụ ọtọ wee yọba wee kpọbịa igbo n'aka maka na ya bụ igbo n'aka ị na-ekwu ive enwe ive ndị mmụọ na-akpụ ya ive ndị ọgbanje na-akpụ ya bụ ada ọnwa hmm. wee kpọbịa ada ọnwa wee sị ya nyirite na mmadụ a na-arụcha akwa nụ di mụọ nwa na be die tụrapụ nwa na be die na be nnia nya sị ya nyirite na ọ ga-akala aka eluokwa ya lute ive ọ nwụrụ n'iyi uwe anya ya gbarafụkwa na nwa anyanwụ bụ nna m Ozoemena ka a gụọ egwu nwa kpaa anya ayala nya natava ịchakpa anị wee kwụsie ive anị wee weli ite ọna na mmụọ wee kwulu ya bụ orimili nne egwu wee nata ya bụ agụ egwu avụ na-ekwu ive wee kulie wee nata wee lụsie na ogwugwu ide alụsị ogwugwu ide wee naa nya aka sị ya na o mere odogwu ive ni wee wa nna m Ozoemena n'ava Nna m Ozoemena wee gbaa ava alụsị ogwugwu ide wee ya n'ava o wee jebe na alụsị ogwugwu ide wee jee kute mmiri wee kute mmiri eri mgbe o ji wee kute mmiri ni mgbọsị ni ka egwu Ozoemena ji wee debe Hmm. egwu enye wee debe debe mmiri na o kutere wee dese n'ụlọ ọ bụrụ na o ruo n'anyasị o luo n'anyasị na 12 midnight eke ni bụ nne m igbo n'aka si na alụsị ogwugwu ide nyirite ịma na Ozoemena nwere eke hmm. eke dị 14 feet hmm. so ive enwe na-akọ ive enwe mmata akọwala ụwa ive bụ eke ni dị be Ozoemena maka ụfọdụ ucheli na ọ bụ ọgwụ hmm. so o luo na 12 midnight eke ni si n'alụsị ogwugwu ide nyirite bụ nya bụ eke signify nne m Igbonaka o nyirite with ụmụ agbala va nya naabọ ji wee bịa ụwa ụmụ agbala isii tinyere ya bụ nne m ọ bụrụ 7 o si n'alụsị ogwugwu ide segote ọ gbọsa ọkụ ya anya o nwere ọkụ o ji avụ ụzọ ọ gbọsa nya bụ ọkụ n'iru mmiri o jevezi be Ọzọemena o meli ngala jeve be nwa ya maka na ya bụ eke bụ ive na-ebute egwu avụ maka na mmiri si n'isi wee gbaluo o luo n'ọdụdụ na ọ nya bụ eke avụ bụ ihe na-ebute egwu ahụ o lusie be nna m Ọzọemena o je ebe na ọ dọbara mmiri nu ọ kụọ ikpo nna m Ọzọemena kwagwụsịa okele ya anaba maọbụ okele ya apụ apụ ọ tụọ nya nzu gwa ya nekwa ebe ọ na-eje nekwa ebe ọ na-eme ọ na-avụ ya so ọ tụsịa ya nzu mgbe nke egwu na ihe esegotezi na arụ ya so nne m Igbonaka wee neketa anya eke ni neketa nya anya ndị mmụọ ọ vụ na nna m Ọzọemena a na-anụ ozi ive mgbe na a na-agwa gị ive enwe nna m Ọzọemena anụgo nwaanyị mụta nwa ọ mụrụ nwaanyị naabọ mụọ nwoke naabọ

eke ni chili ụmụ ọgbanje ni va nya naabọ ji wee bịa ụwa agbala isii chili ya chinye nna m Ọzọemena ya mere na ị na-ekili nna m Ọzọemena ọ na-egbuke egbuke maka na ọ masịrị mma nwoke ike ọ chịrịzi ụmụ ọgbanje ni ọ chinye o wee lute ovu mbọsị o wee ya bụ eke gbogotesie ọ masịa ya nzu o wee chịrị ụmụ ọgbanje ya chinye nna m Ọzọemena wee sị na ọ jeko na ụm- na Ụmụezede achala ka o jee egwu ọnwa n'ikwu nne nye o wee bulu moto nwa driver ya wee bulu moto bulie wee jewe lusie n'ezi achala o nwere ezi gala achala nwee ezi gala amanuke okpodu bụ ikwu nne m wee lusie ebe ahụ va wee kwụsị va wee na-anụ onu ụda egwu ka ọ na-akụ n'amanuke Ọzọemena wee sị nwa driver ya kwụsị kedu ụdị egwu na-akụ ibe enwe na onye na-eti egwu nwe na-etikwenu nnekwute egwu na onye na-eti egwu nwe bụ nnekwute onye egwu wee sị nwa driver ya kwụsị ya doke n'iru ka ha luke n'ebe egwu nwe na-akpọ ibe enwe va wee jebe lusie ọ bụrụ na be be ikwu nne m n'amanuke ka ya bụ egwu na-akụ be nwankwọ walụ o wee lusie wee nwụba mmịa ịmago na ivunanya ndị egwu vụlụ onwe be those days ọ bụrọzi tata maka na anyị bụ ndị egwu a na-avụrọzi onwe anyị n'anya tata yes o wee lusie o nye mmanya nabata ya wee nwewe obi aṅụrị nna m ọzọemena nwụcha mmanya zụwa ọkịka zụlide ọkịka ada nwankwọ walụ benze wee chabịa n'anya wụ nne m ibe ahụ ka ba dị wee kwụọ mkpụrụ na-eti nwa igbo egwu nụ wee lute m aka tata ee wee na-akọwala igbo niile ekeni abụrọ ọgwụ ekeni bụ nne m igbo n'aka bụ nne mụtali nne ọzọemena ka m gwa unu ive mere ekeni ji wee nwụrụ ekeni anwụrọ na nkịtị ọ bụrọ ndị ụka kpegbulie Mm, because uh, according to egwu ọzọemena repentance. Mm.
Mm. mana ive mere ekeni si ndị ụka n'aka maka na ndị ụka nele anya va vụ na ozi ọma nna m ọzọemena na-ezi na ọ bụrọ ozi nkịtị ozi mmụọ and na ya bụ odogwu na-akọwa ive ụwa na-anụ na ive niile ọ na-ekwu bụ eziokwu va wee sodie wee bido wee confuse wie wee gbawa ya ọgwụ maka na o nwere egwu ọ gụlụ va ji wee nwetie ịma na odogwu na-ekwu ebe ike dị hmm. o nwere egwu ọ gụlụ va ji wee nwetie ọ gụlụ wee sị ndị ụka na ndị omenala onye achọzina ibie okwu na onye eje ụka na emerọ ya by force ka o wee jee ụka si onye ụka na o kwudo onye omenala ya gwavi okwu na ọ gwavi okwu na ọ kweta na nke va na ba ejewe ụka si onye ọdịnala na o kwudo onye ụka ọ gwavie okwu na ọ bụrụ na ọ kwere ya na nke va na ba emebe omenala hmm. na ọ bụrọ by force ndị ụka wee were iveni wee sodo nna m ọzọemena wee confuse wie wee gwawie okwu and ị mara nwoke agbadago hmm. nwoke ọya abazie arụ ọ dịzie ya ka o nwere ive ọzọ na-emenụ va wee gwavie okwu gwavie okwu wee sị ya nya buru ive niile dị na bie ka o mebisie na jizọs na-achị na jizọs bụ ive niile ekwurọkwa m na jizọs dị njọ jizọs adịrọ njọ kama na ive onye kwetali n'ụwa anwụ o kwetelie hmm. va wee gwalide nna m ọzọemena okwu nna m ọzọemena wee kweta o wee pụta ovu mbọsị o wee kpọọ apọstụl o wee bịa wee buru mmiri nị o kutere na alụsị ogwugwu ide wee wufuo mmiri nị mbọsị ahụ a wufuru mmiri nị mmiri abụ maka ọ bụ nwayọọ nwayọọ ka orimiri ji ekwodo gị ekwodo gị ịma na ngene ngene ewu nnekwu mmiri o ngene ewu nnekwu mmiri mmiri dọ adọ mmadụ amara ebe ọ dị ogbu mmiri nị wee jiri nwayọọ wee kwodowe wee kwodowe mgbe ndị ụka ji wee mebisi ive nị nna m wee nyiri ọtọ wee na Lagos jee nọlụ mmiri njiri nwayọọ na-ekwodota o wee ruo na 12 midnight mgbe na eken ji abịa eken wee bịa gbọsọ ọkụ na alụsị Ogwugwu iden wee nyirita wee bịa abịa nna m Ọzọemena wee lụsi ọvụrụ ya mgbe na eken na-abịa na-ezi mgbe ahụ ka ya na mmiri ini jevele ụzọ mmiri ini wee gawa maka na ọ bụ na mmadụ nwụrụ ọnwụ n'ụwa anwa ọ nwụrụcha okele ya na ọ n'ebe o si mmiri ini wee jelide wee lụsie n'ebe n'ọnụ ee eh, alụsị Ogwugwu iden ebe na ọkụ mmiri ini wee gbanye ọkụ

mana eken anwụrọ anwụrọ na mmụọ ọ na mmadụ ka ọ nwụrụ maka na ife ọbụna nwere spiritual nwekwara physical aspect of living ị ghọta so na mmụọ e, n'ife ka e gburu eken hmm. egburo ya na mmụọ maka na eri mgbe m ji wee nyenata na Nsugbe mbọsị avụ ka eken ji wee nyenata maka na ọ bụ nya bụ eke bụ ihe na-ezi ya bụ egwu mere na ya bụ egwu a na-agụrụ agụ let's help you create some magic let's help you capture your best moments let's help you relive your memories book us now at Yarn Content Factory let's give your events and video production the perfect touch okay um, ịma na achọrọ m ka e jiri nwayọ wee na-alịpụta mana asị m ka m hapụ gị because eh, eh, okwu na-eweta okwu eh? ụfọdụ nwere ike na-ege ntị na-asị ọ bụsịkwa Neche Nwaigbo ka mụ na ya nọ ee before anyị gaa n'iru just meela anyị obele ife as onye egwu ekpili ka fa makwara na ọ mụ na onye egwu ekpili nọ biko just nye anyị obele ịchaka na na ọnụ egwu ka fa fụkwa na ọ na-eme gaa n'iru ye n'ụwa bụ eme ka osi ebunagalị Chikwu n'ụwa bụ eme ka otu esi ebunagalị Chikwu kelu ụwa odogwu ego ọmabo ọkanga Mm, mm, mm, mm.

ijele mmanwụ asị na mmadụ iwe bụrụ Chikwu ọ na-eketa ikpe ga-ekpe ego anya mmiri ezobe nị ka mmiri ya mbabụ onye eze ga-adịlili ilu osi niile koke ka onye Chikwu gozili ga-emegala nwanne m ya ezigbo onye aba bịa n'ụlọ egwu m ya oke nwa na nwa Eko odogwu bụ odogwu gị mali ive onye ji bi ụwa ka o meli chi ya na-adị azọ eze azọ n'enu ụwa o chi na-eme eze ị mali ihe n'ụwa bụ eme ka oteze bụ na-ekeli chi ive n'ụwa bụ eme ka oteze bụ na-ekeli Chiwu kelu ụwa odogwu Eko ọmabo ọkanga

ije n'ụwa dịka mmili ya gwọta okwu ebelu Eko ọ gwọta okwu ebeli nwanne m ya ruo na igiliga na-ejuru ọkwụ ụgbọnụ ya mbaba onye eze bịakene Eko ya mbaba onye eze bịakene kpọbali m ụmụ ọga na odogwu nụ ya Emeka nwa Ọgụejiọvọ Emeka nwa Ọgụejiọvọ nụ nwanne m Zeko communication na ị ga-adịnụ odogwu onye Ụkpọ bịa kene bịa n'ụlọ onu m uze nke oso na akalisia odogwu emeli ive eji ekwulu odogwu n'uze nkụ ya odogwu na ị ga-adịrị nwanne m odogwu na ị ga-adịrị nwanne m ijele ka m kpọbazi ọbata obie ọbata obie bịa kene ya ọbata obie bịa kene nwanne m

ọzọ igbo ndụ gedokwa m ntị n'ọnụ jee dunata Nnamdi Kanu ọ bụ na i dunata Nnamdi e dunata anyị bụ ndị igbo agbakọ ọnụ chie gị ọzọ igbo ndụ worldwide ya ọzọ igbo ndụ n'Ụkpọ nụ ọzọ igbo ndụ n'Ụkpọ nụ o Neche nwa igbo na-ebe akwa lele

Ọ ive ọ bụ ee maka na ndị Igbo si na agwọ emerọ ife o ji wee bụlụ agwọ ee, ụmụazị echekwa na ụdọ eji agbasa akwa. mana eziokwu Neche nwa Eziokwu ka ọ Igbo. bụ. oke nwa na nwa ee maka na ee, emekwa emekwa i gosikwa ife i ji wee bụrụ odogwu mana ee eziokwu ọ dị n'ọnụ ee ife agba n'aka ejiro ejiri ugegbe ugegbe enene ya enene ya nnọọ rinne ee ee m ga na-ajụ gị question a ọ bụgodị na enwego nke i kwu before mana m ga-achọ ka m jụọ gị as a question and then ka ị buttress kwa on it ghọtago ka ị kọwakwa Eziokwu. mụọ ee ndị mmadụ nọgide efu onye pụta anụ si na ọ bụ nwa Ọzọemena na ọ bụ nwa Ọzọemena ọ na-afịọ ha na nọgide ha sị adịkwa sure na adịrọ sure ọ nwunye ya mụ ọ bụrọ nwunye ya mụ kedu onye mụzi ụnụ Ọzọemena enwe side chick kedu onye mụ ụnụ first of all i meet Ọzọemena Nsugbe anya na anya gaa n'iru ee avụrụ m Ọzọemena Nsugbe anya mgbe ọ dị ndụ hmm. maka na nna m Ozoemena anwụrụgo m wee pụta maka dịka m si wee kwu na mgbe ejele m boyị na Central African Republic yes lusi ebe ahụ mgbe ahụ ka nna m Ozoemena na-eti nnekwu egwu wee tilide nnekwu egwu arọ ọ nwụrụ na arọ 2000 and eh, I think 2013 stroke 2014 ka ọ nwụrụ so mgbe ahụ ka m ka nọ Central African Republic and na ya bụ agwụ egwu ebuwego m mgbe ahụ m na-ekwu ive enwe hmm. so mgbe m ji wee nata ọ bụ na ọ nwụrụgo e nichekwuo ya mgbe ahụ ka m ji wee mali n'ọ nya bụ nna m Ozoemena mgbe ahụ ka okwu ji wee gaba mgbe m ji wee bido egwu maka na m ebidokwa na-ele egwu mgbe ahụ ka nne m Helen Nwankwọ ji wee gwa m sị m nekwe nekwe nekwe nekwe onye nna m Ozoemena kwuru na ọ mụ jekwuru ya bụ onye bụ Emeka Morgan nwa Oguejiọfọ n'Ọka mụ jekwulie na m lusie n'eevụ na o nwere ive nna m desịrị m n'eevụ mma chịrị bụ ekpili mgbe m ji wee lusi ebe Emeka Morgan maka na nne m gwara m ya nwanne nne m gwa m ya m lusi ebe Emeka Morgan wee kwudo manager ya bụ ọma mma nwa ezela abụ wee sị ya biko kele ya kpọọlụ m Morgan o wee kpọọlụ m Morgan Morgan wee sị m kedu onye m bụ sị ya na ava m bụ Neche na o nwere ive mmadụ gwara m na nna m sị na ọ desịrị m na be gị

dị ya n'aka bụ ya bụ record label ka ọ dị hmm. n'aka yes and ive niile ọ maalụ bụ secret enye bụ va ka ọ dị n'aka hmm. so almost na va na ya na-abụ na-eme nwanne hmm. va ka ọ gwara everything okay so mgbe m ji wee bịa m kọwasịalụ Morgan ọ sị mụ na na onye ogologo a na-ezoro ezo n'ọvịa sị m n'eziokwu wee chili ekpili wee chinye m ebe nị ka m ji wee bidozie egwu wee tiwe egwu
okay ee eh, kọwala anyị ee eh, ee eh, ị bụrọ nwa nwunye Ozoemena gọgọ ee kedụzia ee kedu ive i ji wee sị na ị bụ nwa Ozoemena kedu ive megasịnụ kedu ive nne yị gwa yị kedu ka Ozoemena na nne gị si wee mata kọwaa nya ọfụma ka o doo Igbo anya mkpụrụ ụbọchị nne m na Ozoemena malụ bụ mkpụrụ ụbọchị n'ọ va jeli ya bụ egwu ọnwa wee jebe amanike okpodu ọ bụrụ na ị gara akụkọ m kọlụ before mkpụrụ ụbọchị ya bụ ka ala na-abụ matara ana ya bụ ụbọsị afụ ka a kụrụ mkpụrụ m bụ Neche Nwa Igbo ee ị mara ụfọdụ ndị igbo na-asị na abụ m nwa amụtara n'ezi ee ndị proud na-ekwu ya n'ọra niile o nwere nna mụlụ igbo niile bụ Gad nne ya na nna ya liteli ya na agịlị so na agịlị dị mgbe ụwa o si o si esi wee gbadata agbadata hmm. eh, agịlị dị mgbe ụwa okay ị na-anụ na ndị mmadụ na-asị na elitere gị n'agịlị just like ime mkpuke ma ọ bụ outside wedlock people na-ekwuchi ya Eh, Yes. eh, o- o- okay ah, o- how do you take it ka ka i si eh, eh, enwe ka o si en- en- enwe- enweta gị ma ha kwuo the thing mba ọ nwekwe ka o si enweta m o. ị mara onye ọbụla nwere akala aka ya n'ụwa nwa ife Mm. mmadụ na-eme n'ụwa bụ ife ọ katali n'akala ya hmm. ife ọ katara n'akala ya ka ọ na-eme so e were na-asị ife m katara n'akara aka m hmm. e were na-asị ife m katara n'akara aka m o nwerọ ka o si ewute m kedu ee eh, mgbe ị bịa jebe ije ee eh, as nwa Ozoemena nsugbe kedu ka ndị nsugbe si wee fụta gị ee eh, kedu ka the encounter dị i je meet the family kọwaalụ fa edagosi nekwe onye ị bụ how did it happen kee ka o si wee jee did they welcome you and just gwa anyị mgbe i je meet the family sị ya na ị bụ onye dị otu a how did it ya mbaba content ezigbo onye aba hmm? afịa ọma na-ele onwe ya ebe ọ bụ ị fụnụlụ afịa ọma ebe a na-akụ bell na-asị bịa golunu bịa golunu Hmm. afịa ọma na-ele onwe ya ebidoro m egwu tiwe egwu dimentinu nke na-echekwu na m ma na abụ m nwa Ozoemena sọsọ the only thing m ma wụ na m etiwekwe na ere egwu uni ọ dewezie na abụ m nwa Ozoemena mbọsị m batara nsugbe etigidere m egwu na nsugbe ụmụnne nwaanyị chịla akwa ha na-ama n'ukwu saalụ m n'ala sị m jebe ije n'elu ya ndị nsugbe confirmụọ na nwa Ozoemena nwa nsugbe ka m bụ hmm. so elen ka o si wee mee onye ọbụla ị jụrụ sị ya na nsugbe tata kedu nw- onye bụ nwa Ozoemena na-eti egwu ọ ya-agwa gị na ọ Neche Nwa Igbo Mm, e nwere ife emeka morgan gwara m mgbe mụ na ya na-akarị mgbe ị fụ nwunye Ozoemena ọ nee gị anya ozugbo ee nwunye Ozoemena ọ fụ gị kedu ife okwu ọ fụrụ m ozugbo ozugbo ọ vụrụ m ọ sị na nwa nwa bụ nwa Ozoemena hmm, nwa di ya.
na o nwerọ onye yili Ozoemena karịa Neche o ji ọnụ ya wee kwuye hmm. sị na ọ nwa ya ka m bụ hmm. na ọbara a na-asịrị asị na ọbara a na-asịrị asị chaa chaa enwe e, anụgo m akụkọ na nna gị bịakwute gị na nlọ e, na-ezi gị ozi na nlọ gwa gị ife bụ na ị je-eme to show that you are his son kọọlụ anyị maka the story please ya bụ akụkọ nkọlọ ebe a na mm. akụkọ ahụ nkọlọ otu egwu si wee bịa mm. mkpụrụ ụbọchị nkele ya na Nsugbe ọ ya bụ Ozoemena bịakwute m na nlọ wee sị m gedo ntị wee kọghalụ m sị m na akụkọ ọnwa na m ga-eji ya wee gụọ egwu ejiri nya wee gụọ egwu ọ nya mere mgbọsị ahụ m gwulidere egwu kọlide ya bụ akụkọ n'egwu ahụ even wee karịa ụmụ nwaanyị narị ụmụnne nwaanyị wee mapụ akwa salụ m n'ala wee were ọkpa wee na-aga ije n'elu hmm.
nnọọ nnọọ ee eh, nna ya bụ Ozoemena etike ya bụ egwu and eh, onye na-ege egwu omenala ga-ama na he was on his own lane ịghọtago na o nwerọ onye ya na ya mara aka ọjọọ so he, he was a king in his own kingdom ịghọtago somebody like me eh, egwu ya ka m ji anaba ụla ee eh, enwe mood bụ na m nọdụ otu a eh, egwu ya ka m na-akpọ because egwu ya bụ philosophy ịghọtago enwe ka the egwu si abịa gị n'ahụ ọ ihe ị na-ede ede ọ ihe a na-agwa gị na nlọ and nna gị ka i si wee chọpụta o nwe ike ọ bụ na ifugo diary ebe ọ na-ede egwu ma ọ na ifugo ebe ha kedu ka egwu si abịa unu n'ahụ unu nwa bụ ngịnwa bụ nwa Ozoemena ya na Ozoemena n'onwe nya gaa n'iru egwu nwa ị na-avụ ive enwe egwu a na-ederi ede hmm. nna m ederọ egwu na mụnwa anakwurọ ede egwu ede hmm. egwu mmụọ enwere ike otu a otu egwu m si abịa wụ nnọrọ otu a egwu bịa agwa m sị m na ive mma agwụ enye m topic na ive mma agwụ enwere ike asị m gụọ maka omenala hmm. e, sikwa na nlọ m gụọ maka omenala na-anụzi onu a na-ezi m otu m ga-esi wee wee dozie the egwu Mm. and the first thing mmụọ ga-ebu ụzọ wee nye m wụ chorus mm. m ga-eji wee gụ the egwu mm. o nyekwenelu m the chorus o ziwezie m ive ndị ọzọ ngwa ọ nya ọ na-abịakwa n'evivie like this na-abịakwa n'etiti ime abalị ive dịka ebe 12 o'clock ndinele ana like this ọ nọkata ọ dịka aka eti m aka like this mmanyile ọtọ mmanizie ọtọ nwe ike nchọọ ofu ihe m ga-eme ma ọ gaa anyụ amịrị before m pụta egwu bịara m n'isi hmm. ọ bịakwa m n'isi mbido gụwa ya enwe ike nchọọ phone recordụa nya maka egwu ị na-avụ ive ọ wụ na mmụọ ebutelu gị egwu i nwe ike ịgụsị ya that time ọ pụọ gị n'uche hmm. so a na-edere egwu ede hmm. mmụọ bụ ihe na-ebute egwu Neche otu a gị taa ị nọ now hmm? eh, apart from na abịa nee gị anya fụ na ị eh, na-eme ka Ozoemena Nsugbe eh, na ị na-agụ ka ya ịma na anyị nọ n'ụwa ọfụ enwego any medical proof o nwere ike ha sị na eje blood test ma ọ jee DNA ọbala emu ngị na ụmụ ya amachi ya ụdị ihe a dịcha ụdị ife a dịcha oh, ụdị ife a dịcha maka before m wee nata Nsugbe ịma na ndị Igbo ịma Ozoemena bụ onye nwere nnekwute afa Ozoemena bụ onye nwere nnekwute afa so before e wee dubete mmadụ na be odogwu a ga-enyocha enyocha before e wee dubete mmadụ na be odogwu so ụdị ife a dịcha before m wee na asị nwa Ozoemena emele a confirm mụọ confirm mụọ everything hmm. maka na ụfọdụ nwere ike e, na-asị taa e, si mee DNA ọ kwa ụnụ na-anụ na emecha all those things ma confirm kwa that onye a bụ a true son of Ozoemena Nsugbe eh, otu ị nọ now eh, ọ na-ewute gị na gị na eh, Ayaka Nsugbe afụrọ iru na iru and ọ bụ na enwe ife ị ka eme iche ma ọ bụ na gị na ya ma as nwa na nna gaa n'iru mm, ọ bụ na mụ na Ayaka Nsugbe malụ as nwa na nna ọ ka atọ m ụtọ rie nne m jiri anya m wee vụ ya m sogodi ya gụgodu for one year or two years tupu ọ wee rapụ wee tiwe egwu ọ ka atọ m ụtọ mana ịma na ive niile dị n'ụwa anwa si n'akala aka mm. na Eze naabọ a na-echiro n'ovu obi ya mere na m avụrọ Ayaka Nsugbe anya tupu ọ wee nwụrụ Hmm. mana ka o si na wee dị ọ na-ewute m rie nne na mụ na ya naabọ ejiro anya wee fụ ọ wee nwụrụ Mm. Neche kedu year amụ gị maka ndị nwere ike ị- ị- ị- ịlike ka ha ka confirm mụọ is it something you would want to let the world know
Mm, ife m ma agwa ndị ụwa jụgodo ajụjụ ọzọ asị m kedu year amụ gị maka na ụfọdụ nwere ike na-asị okay kedu mgbe a mụrụ ya kedu mgbe Ozoemena ji wee ka nka wee mụta onye ra otu a eh, kedu arọ amụ gị arọ amụ m amụ m na ye November 9 1999 ka amụrụ m oh. which making me uh, 25 years, I think, or 26 oh, years. okay. This year.
1999, Ozoemena ka Ozoemena ka kwụ n'ọkụ nụ. ikolobịa ka dị ya n'arụ because uh, ọ bụ na ọnwa 2000 ụfọdụ ga-asị ọ oh, mgbe Ozoemena kalụ nka ka ọ ji emenwe ife nwa mana 1999 okay that is wonderful enwe ife Emeka Morgan kọwalụ m hmm? ọ sị na ife merụ agụ ji wee buba ya ọvịa bụ mgbe Ọzọemena anwụ na ọ mgbe ọ nwụ ka egwu ba i nwe ike ịkọwa ya ọfụma ka kọwa wee weta ya bụ ive m na-agwa gị sị hmm. gị na eze naabọ a na-echiro n'ovu obi i kwuli ekwu hmm. o nwere akụkọ m ma-akọlụ gị o nwere ovuke nwoke ka wee sie ike n'obodo anyị bụ Amanuke a na-akpọ a na-akpọ Chigbọgwụ I think nwere ovuke nwoke ọ gbalụ giant hmm. o siri ike o nwere ofu ọkpụkpụ hmm. so na be nya ọ mụtala onye dịka mana o nwere mgbọsị ọ mụrụ nwa ọ vụ dị nwa nwunye mụrụ nwa ọ bata n'ụlọ ọ vụ dị nwa ozugbo tie mkpu sị na eze naabọ a na-echiro n'ovu obi hmm. dị nwa nwụrụ ị na-afụ ya nya bụ onye yilie ife mere na mụ na nna m Ọzọemena avụrọ anya maka na ọ mụnwa ya-ebu dị agwụ egwu wee tive egwu and ọ bụ na mụ na ya na-avụvụla anya m ma na-etiro n'egwu nna m na-eti hmm. ị na-avụ ya ofu egwu ana maka na ọ bụ ovu mmụọ ovu mmụọ bụ ihe na-ezi ya bụ egwu ahụ hmm. ị na-avụ ya mụnwa na ya bụ ovuke ọ bụ mụnwa m bụrụ nyanwa hmm. so o nwere mgbe m ma-anọ nyanwa nọlụ yes nne gị bụ Helen Nwankwọ ka i si ekwu mbụ Mm. ee ọ- ọ mechaa nụọ di then i nwelu em, ụmụ nwanne from her own side and then kedu ọ ife nyanwa ọ dị surprise mgbe ife a bido sị ka ọ just gwa gị sị gị na ife ọ bụ and then na- na ka o si wee mee
ee ị ma na o nwere ebe ibu alụ ya-akarị nwa ogbenye ọ yọọ ọgaranya sị a bịa budolie ibu and na o nwere ebe okwu ga-eru ikwu eziokwu ka ị wee zọpụta onwe gị hmm. so for nne m ịgwa m sị m see where I'm from na ebe m si ọ bụrọ ajọ ive hmm. eh, so ọ just gwa m sị m na ebe m si then enwekwa m ụmụ nwanne ndị ọzọkwa ahụ okay from another father okay ọ nụọ di eh, okay ọ nụọ di nọrọ onwe ya Okay. Ị ghọta.
Mm. But ọ mụnwa bụ nwa ọ mụtara Ọzọemena. My name is Ozo Nnanyelugo. I am who I am today because I do land banking with Pine Leaf Estate and Properties Limited. With Pine Leaf Estate and Properties Limited, land banking is a must. And ọ gịwa first child nyanwa. Yes.
Okay.
okay so before then before ọ gwa gị ya ee ee, ị na-echebu na onye ahụ nụ bụ nna gị before wee gwa gị ya bụ eziokwu mba ana m echero na onye a bụ nna m because mụ nwelụnụ enwe m talent okay i have the talent mm. ọ na-agụ egwu ebe m si wee bido wee mataba m na-agụ egwu m je egwu ebe a na-akụ egwu ndị mmadụ na-asị na onye a na-agụ egwu ka ọzọemena nwa nsugbe and ka i wee mara ife ahụ asị na ọbara ana-asịrọ asị hmm. ka m tonyite m bịa like ọzọemena nsugbe as my role model without knowing na ọ mpa gị o nwere mbọsị ọzọemena nwa nsugbe bịa na-akụ egwu na field amanuke nne m ochie wee zie m zie m ka m jee gotelu ya maggi ị ma na achị m maggi n'aka kwụrụ na field na-ekiri ọzọemena ebe ọ na-agụ egwu till mgbe m ji wee bata ọ bụ na ofe nne m ochie eyesigo tie m ụtarị sị m kee ebe m nọ since ọ bụrụ ebe m na-ekiri ọzọemena ebe ọ na-agụ egwu na na em echere m na eso na e- efere weta anya gị mba mụ na ya naabọ anọkọrọ Mm, anyị anọkọrọ as nwa na nna na nna oh mgbe m na-agwa gị ife a amabeghị m na ọ bụ nna m ka ọ bụ yes and ife mmadụ na-amarọ ada egbu e Mm. Oh, oh, oh, oh, that is actually wonderful. Otu ị nọ na eh? enwere ka i si wee mụọ nya bụ egwu chacha ma ọ bụ nwee onye i kili wee mụta ma ọ bụ eh, ọmala ọ na-ama ama ka dibịa ka a na-amụ ya amụ egwu ị na-abụ ife a ana-amụrọ egwu amụ hmm. egwu na-ama ama mgbe anyị pere mpe anyị dị n'obere ọ ya agba ije ije kpata nkụ n'ọfịa anyị mụ na egwu na-eme Hmm. na-agụ egwu o nwere ife ndị Igbo na-akpọ mbem na-ama m mbem na-agụ Hmm. egwu Hmm. so ife e ji wee malụ m onye ọbụla malụ m malụ m as onye egwu na-agụ egwu mgbe m pere mpe na-agụ egwu ebe ọbụla m na-eje ma m na-echu mmiri o ma m na-eje ozi o ma m nọ n'ụlọ akwụkwọ o Mm. kpọkọọ ụmụazị anyị na-agụ egwu ị mago Mm. from there ka nya bụ egwu ji wee mewe m even mgbe m jere bọyị m nọrọ ebe a na-agụ egwu ndị mmadụ na-alike ya Mm. so enwere nke bụ na onye na-agụ mmadụ a na-ekwelụ gị ekwe mhm.
nke egwu ekpili a na-ekwe egwu ekpili ekwe gị na onye na-ekwelu gị egwu eso bịa ebe a mba mụ na ya naabọ esoro bịa maka na eh, nke okwukwe a na na-atọkwa ụtọ mba eh, eh, egwu ekpili eh, igbo a na-agụ ya na-ekwe ya wee na-atọ ụtọ wee na-atọ biko meela anyị one or two nna gị meela anyị one or two egwu nna gị ka some of us chefukwa chetakwa hope na ị macha agụ n'egwu ya meela anyị one or two na ka anyị ka anyị confirm kwa ka a nabatanụ nwa Ozoemena Nsugbe na-eche nwa igbo n'aka go ahead please mmegide mmadụ ajọka mmegide mmadụ ajọka mmegide mmadụ adịrọ mma ekwutọsị na-eke n'okwu nwa igwali nwanne gị adịrọ mma ewe wee wee o. yo dezulu mmadụ ajọka o. mmegide mmadụ ajọka o. Ọba. mmegide mmadụ adịrọ mma

ekwutọsị welalụ ụla ka ọ lalụ ụzọ ụla na-abịa mmadụ ajọka o luzie mgbe chi ji ji ya uche wee pịawa ya ụtalị mmadụ adịrọ uche ya gwara ya okwu sị ya na ivu ọgwale nwanne ya adịrọ mma ikwutọ nwa mmadụ ka igbu ya egbu mkpalị nwa ọgalanya ka ogbugbu mmegide mmadụ adịrọ mma

onye ọbụla mali nwanne ya n'ụwa nwa o mmadụ ajọka o ya mmegide mmadụ ajọka njọ n'ụwa nwa mmegide mmadụ adịrọ mma onye gbulu nwanne ya ọ na-abụzi odogwu ka mụ na-ajụ ajọka elele ya wuchi m eberebe egbula ọzọ iyo iyonu ya mbaba kọteti nwanyị eze bịa n'ụlọ egwu e, mmadụ ajọka ya mmegide mmadụ adịrọ mma ohe n'ụwa nwa ka ịmali o. iyo iyo ọrọ mmadụ na-egbu ibe ya o n'ụwa nwa mmegide mmadụ adịrọ mma makwanụ mmadụ na-azọ ibe ya o n'enu ụwa ka ịmali o iyo iyo na-echenwe igbo n'aka na mgbịlịgba tọlọ oge na-atọ agbalaka iyo iyo

ka ịmalinu n'igbo niile na-agbala ahụ ọsọ n'ụwa nwa odezili obodo iyo iyonu m Uchenna nwa nwe ka ọtakpụ onye aba na anwụ bi n'ụlọ ijele ekwuwe egonu arụ obi ya oo ana m ebe aligo agbala ka odogwu oo. Eche enwekwa special request enwere special request E- ebe a a na-eme ndị dibịa na ụka na ehe enwere egwu nna ị gụ maka dibịa na ụka kwa nke ọ gụ maka omenanị sa nwere nweda mụ ka anyị chọrọ obere ife wee pịalụ m nke a omenanị na ụka ee eh, omenanị ya na dibịa na ụka because eh, your father was a prophet ife niile o kwucha ife niile o kwu bụ ife na-eme taa yes yes ife niile o kwucha na ọmaazị ụdị dibịa e nwezi ee na before na enwere dibịa ọkpụkpụ enwere dibịa eh, na- enwere eh, dibịa na-agwọ afọ ọlụ nwee Yes. dibịa na-agwọ isi ọwụwa yes mana kịta dibịa niile dibịa niile na-agwọzi nta na-agwọzi imoloko anachazi na taụzend ego oyibo emebisigo ọgwụ ee ee, ya mere Soludo ji wee bịa ee wee chara ọkụ wee sara ọkụ maka na ego oyibo emebisigo ọgwụ amaọkụ ụmụnna ya kọọ maka Chinwụba nya bụ ihe kọrọ maka Chinwụba Ọnụmba na ụmụ awụla Agụlụ ọma mbala Ah, Ọzọemena Okafọ na na em, m sị na ndị akpọ egwu ya pipụ nwike chee nọ maka na m fụghị Eh, Mba, nọ. na-ekwu maka Chinwụba ee ka em, o si wee jee court onye bụ the first native doctor enyere license mana eziokwu ya Edago. bụ first native doctor gbara ava sere okwu yes maka na dibịa anyị na-abụ ibe dibịa na-agba ava dị mma na-agbakwa ava ya bụ ọ gbasịa o koro okwu yes Chinwụba yes, gbalụ nke ọ gbalụ mere na mmadụ nwụrụ n'ime yes ndị ahụ wee jee kpụrụ ya si na edishọn na nwoke enwe ilulu amosu yes edishọn ọ bụrụ nwoke emere iwe ya maka na ọ gbara ava ndị mmadụ bịakwutere ya na bie Mm. o nwe nwanne ya na-aya arụ va wee sị agbaala ya ava va agbalụ ya ava maka oge gboo ahụ ọ ya-abụ mmadụ yaba arụ e jee gbaa ava ka a malụ ka ọ nọzikwa mm. maka na tufu mmadụ ewee nwụrụ n'ụwa ọ ga-ebugodo ụzọ ọ gafa na mmụọ mm. so ndị a wee bịa ka a gbaa ava ka a ma ka nwanne va anọzikwa ka ọ nwụgo mm. Chinwụba wee chili ugili wee wụsa wee kpọọ ya bụ ndị sị va va naba na tufu va wee luo ụnọ na nwanne va anwụrụgo va wee naba luzie ọ bụrụ na nwanne va edinarugo anyị si dịchọ na nwoke awụrụ amosu na nwoke elile amagba va wee welu polisi welu iwe na ọnụma kpụrụ Chinwụba lusie ndị oyibo wee sị ee nwoke m ị sị na ị na-agba ava ị sị na ị na-avụ ụzọ ọ sị ee o wee bulunụ ive nanụ kalabash ogwe dọsa na tebụl wee sị Chinwụba ya gbaa ava ka ọ gwa va mkpụrụ one dị na ya bụ kalabash Hmm. Chinwụba wee chili ugili wụsa wee kpọwe mmụọ niile ji dị ebube wee kpọkuwe alụsị niile nọ n'ala Igbo sị va bịa kwuo ma Otutunzu Agụleri ma ọtụ oyi ụmụrụ ụmụ oge elugo sị va na oge elugo ive niile na-emeli ive ma nke ọ na-emeli ive ma wee gụọ mkpụrụ one dị n'i- na ya bụ kalabash o wee gwa ndị oyibo sitezie mbọsị ahụ ndị oyibo wee were license dibịa nye Chinwụba sị ya meluzie dibịa gara na ikpe amarọ ya Mm, so nya bụ ive ka expect kwere ka Soludo meere anyị mm, ka ọ kpọọ ndị dibịa nwa ọ bụrụ ndị nke na-agba ava va agbaara anyị ava mm, ị ghọta mm. ewelụsa laịsensị nye ha Mm. ọ bụrọ ịkpụrụ va eje kpọchie ebe desera amara ive a na-ekwu ekwu maka Mm. akpụta onye ozugbo etiritie kesi ewe nsọ ọra Yes. niile abụ ya yes otu a kpụrụ Eke Hit na Ọkịja Mm. nkata ọgwụ iyi ka iyi Mm. alụsị agọlụ Chukwu yes ọ gwọrọ anyị ọgwụ na o luo four days ọ wụrụ na o lere anyị malụ na- akụ ya mana eziokwu nu, otu a nọ na he Soludo kpọọ m sị m ngwa ka nkata ọgwụ gwọọlụ m ọgwụ ọ gwọọlụ m ọgwụ na o luo four days ọ wụrụ na o lere njewere nje enye m ego m naba ọ gwọọlụ ọgwụ viral ka ego Mmanụ ga viral in eziokwu. four days ehe na ifu four ego days omeve in four days ọ bụrụ na ọ garọ ee ife kwube eziokwu biko si bịa gosi ife ị na-eme mana eziokwu esi na ị na-efe ajụ otu afa bịa ịkpọghị ngwa fee anyị ajụ mana ka anyị eziokwu zaba ezi mana another thing m na-ekwukwa Mm, Soludo kwesịkwa ime maka na e mee nwata ka emeli ibe ya obi dị ya mma yes ndị ụka anyị na-abụ ive nwa nwekwe na ụfọdụ ndị ụka ọ bụrọ va ncha niile ọ nwere ụfọdụ ndị ụka sokwa etie confusion n'ala Igbo nụ yes ya makwanụ ka o tinye anya ebe a ka o nyochee mm. ịghọta yes ka amalụ ndị bụ ndị ezigbo ya na ndị bụ ajọ ya na ọ wụrọ sọ ndị dibịa maka ekwuwezi ekwu ọ dịzịa ka anyị ka wee value ife ndị ọcha wetara anyị wee karịa nke anyị nwa nke anyị nwa maka na nna m gụrụ egwu na omenala kpọmkwem ọ bụ na i gego omenala kpọmkwem ọ sị na ọbịbịa onye ọcha bịara be anyị na ọ ya bụ o cheketa iji owe ọ sị na ọbịbịa onye ọcha bịara be anyị na ọ nọzi ọnọdụ ka ọ bụ awọ m hmm. maka na ya bụ ive na-ewe ya iwe na onye ọcha wetara e, e, na o wetara moto hmm. ma aeroplane ma em na ọ kụziri anyị English kụziri anyị sayensị wee weta Christianity ma ọ kụzirọ ya akụzi wee gbala ọsọ wee na hmm. ya bụ confusion anyị ka na-enwe n'ala Igbo ruo tata hmm. so ọ ya adịkwanụ mma ka Soludo tinye anya dịka nna m si kwu na ndị ọcha wetara em Christianity ma ọ kụzirọ akụzi wee wala ọsọ wee na Mm. ka o tinye anya ka ọ makwanụ ka ndị ụka niile nọsi n'ala Igbo ka ọ va ncha niile bụsi ezigbo ya ka ọ ghara ịbụ sọ ndị dibịa ka e na- Ah. e na-emegide ịghọta Yes. maka na ọ ya bụ mmadụ mụọ nwa ọ fụ onye nke a n'anya ọ fụ onye nke a n'anya yes ịkwọ so si meelụ onye ọbụla si mee nwata ka emeli ibe ya si mee nwata ka emeli ibe ya ị vụrọ a kpụrụ em Akwa tiwela akị n'Ọba kpụrụ Eke Hit ọ bụ va na-abụ sọ ndị dibịa nọ n'ala igbo ọ bụrọ sọ va na-abụ sọ ndị dibịa nọ n'ala igbo iwe na-ewe m si kpụrụ ndị ọzọ ka eme va ncha niile investigation si nwere onye a rapụrụ Mm, ka ọ ghara ịdị ka na-arọ arọ ka ọ ghara ịdị ka ọ nwere onye a na-ene anya mm. ọ wụrọ sọ Eke Hit na Akwa tiwere akị bụ dibịa anyị maalụ ga onye ọbụla maalụ n'ala igbo Mm. si kpụrụ ndị ọzọ o nwekwe ife gbasata m na Eke Hit ma e, akwa ọkụ nna m ukwu e, mụ na ya na-abụ na-adị na mma ịghọta mana ife na-ekwu si mee onye ọbụla investigation ka ọ ghara ịdị ka ọ nwere ndị a na-emegide emegide hmm. si mee onye ọbụla investigation hmm. Mm. ka e mekwuo ndị ụka ka obi dị onye ọbụla mma and o nwere ihe m chọrọ ka m were ohere enwe wee kwuo mm. Yan Baba content mm. ị ma na ndị igbo ndị igbo igbo achọrọ ive ọma ma a sị m kwuwe ekwuwe igbo Mm. achọrọ ive ọma okwu m na-agwa ndị bloggers ụfọdụ ndị bloggers ọ va bụ ihe na-egbu ndị dibịa anyị nwere na be anyị all those bloggers ive dịka okongwu dibịa Mm. ma ndị ọzọ ma jee pack va hmm. ma ndị otu va buru ibu na-agba ndị dibịa n'iru akwụkwọ va emekwa ive dị njọ ihe ha mee ka ha wee nweta more customers hmm. mana ọ na-abụ va gbasazia ndị a n'iru akwụkwọ va na-achitekwa again kwa kwuwekwa ife ọzọ kwuo enu kwuo ana hmm. ghọta so ndị bloggers a na-agwa ka ha mara onwe va ka ha mara onwe va hmm. na ka mara ebe a sụrụ asụ desara ọdụ ọ bụrụ iselụcha mmadụ ịkọjọ akwa onye akwa so ọ dịrọ mma ka va mara ihe va na-eme eme evụrụ okongwu dibịa alachapụgo ọsọ na-aga na ọcha na ọsọ ọgba ọsọ ya na town ọkwa gị gosichara anyị ndị dibịa niile o lugo ka o si eruo ezigbo okwu mụ na gị na-abụ dị na mma okongwu dibịa natara mgbịrịgba mmadụ na ezi na-atụ egwu ka anyị kwuo okwu e soludo ga-eme gị invite ị bịa na government house ị kọwaa ndị na-eme ị kọwaa ndị na-eme advertise ka ma akwụrụ ala tụ ugom ive niile a kpụtacha va ncha niile ịghọta ka e mee onye ọbụla investigation ma Mmiri Enwe Ilo ezigbo okwu ma eze nwaanyị sabalị anyị kenekwa gị ị ya-abịakwu na gọọmenti onye ọbụla ga-akọwa onwe ya ma maazị dibịa ma ebe niile ịghọta a kpụtakwuo ma ndị ụka ma ndị ụka ma ebuka obi ma ebe niile onye ọbụla abịa onye ọbụla akọwa onwe ya nye ka ka ọ dị nwoke mma dị nwaanyị mma ka ọ ghara inwere onye e megidere emegide ee eh, this my advice goes to governor biko si kpọọ onye ọbụla ma ndị ụka ma ndị omenala ka e mee onye ọbụla investigation once ka okwu anụnwa bie daalụ
daalụ nne let's help you create some magic let's help you capture your best moments let's help you relive your memories book us now at Yan Content Factory let's give your events